páirce, Ross Deegan. Ansan cuireann sé ceann maith isteach sa chúinne an ceann. Á! Ana-smacht déanta an babhta san ag uimhir a naoi déag, sin é Jack Breen, agus, bhuel, bhfuil sé thuig leis féin? Is dóigh liom go bhfuil. Yeah, ana-smacht san aer ansan. Scaoileann sé na guaillí, ceann fada ag titim laistigh de stua na peile, ach an ceann san léite arís agus léite go maith ag Cian Brodie. Go dtí seo cuma ar an scéal go bhfuil Laois, mar a deirim, a chaill an dá chluiche i Roinn 1, beagáinín níos fearr, an ceann san á bhualadh acu agus an gceann san curtha thairis an trasnán ag Ger Quinn. Fear Laoise, Ciarán Flynn. Ach arís an tseilbh thar n-ais ag Cill Dara, Cill Dara a thosnaíodar go mall ach iad ag feabhsú agus ag fás isteach sa chluiche seo. Pasálann trasna go dtí Tom Power, Tom ag féachaint ar an sprioc, an ceann san go hard agus an ceann san go cruinn thairis an trasnán. Tá dhá chúl glan idir na foirne anois Nárbh fhearra dhóibh an bhearna san a dhúnadh más féidir in aon chor é roimh leath ama. Comh-phocaíocht anso ar pháirc, ar an bpáirc seo i nDroichead Nua seo chugainn, Tom Power agus an tseilbh á fháil aige siar a chuireann sé ansan é, ceann álainn trasna go dtí Oran Byrne, Oran Byrne agus an ceann san á bhualadh aige thairis an dtrasnán. Scór maith ansan do Chill Dara i bhfíorlár, i ngar do lár na páirce, fear Laoise agus é fé bhrú, díonta go han-mhaith aige agus é siúd ag dul chun cinn. Sin é an lánchúlaí, sin é. Ciarán Flynn, Ciarán Flynn chomh fada le Jack Breen, Jack Breen á bhualadh, fuair sé an chéad scór, fuair sé ceann eile ina dhiaidh san agus sin é an tríú ceann anois ag, tá siad ag dul chun cinn arís leis an sliotar, pas go taobh san na páirce, an-ghar don taobhlíne, pioctha suas agus curtha isteach, isteach sa chúinne an babhta san, déanta go deas ansan ag Ross, chuig, Justin Duggan, Justin Duggan, an ceann san á bhualadh aige agus Justin Duggan arís. Seo chugainn Cill Dara, beagáinín slí an babhta so ag Tom Bourne, Tom Bourne ag déanamh isteach ar an gcúl agus scór breá ag Tom Bourne ó Nás na Rí spás. An fear Laoise agus an t-ádh leis an ceann san a phiocadh suas, b'in Eoin Cody, Eoin Cody, tuigeann an fear so, cad tá le déanamh? an líne sin a bhriseadh, mar a deirim. Nuair a imríonn tú an cluiche seilbhe sin, nuair a chun tú, nuair a théann sé mícheart ort, díolann tú go dóite as agus sin é atá an tarna Hensey á shocrú féin agus an ceann san á bhualadh agus an ceann san á bhualadh go cruinn aige. Á, yeah, bhuel, nach deas é sin? Agus. Déaglán Daltún Chorcaí agus an birláil céanna ag Alex. Íseal a théann sé agus íseal a dhéanann sé. Hé! Mar a deirim, Roinn 2, más maith leat, insa i gCúige Laighean agus iad ag dul chun cinn an-scór an babhta san ó uimhir a seacht déag an dara arís. Ceann íseal, isteach i dtreo an líne lántosaigh, faighte istigh ansan acu. Seans ar cúilín. An ceann san buailte thairis an trasnán ag an bhfear atá ag cur iachaill. Cuireann sé an ceann san isteach, an-ghluaiseacht anso ag Laois. An seans ar chúl? Trasna? Seans!